o oh, Nancy eh, eh, eh. nwa bụ ọgọchi enyi ya nnọọ o oh. m bụ ọgọ ka m kpọọ Nancy kpọọ ya kpọọ ya mma ọgọ mpịa ọmụwa ọmụwa ka m bịa Nancy Nancy
bịa bịa bịa bịa bịa nwee onye ọbịa

ka m kọọrọ na akụkọ ebe nche ebe nche ebe chi nwaanyị before mana wọk ozi ebe na compound ị na-abata ụwa na compound esi ụna atọ gbidi ife niile moto ka nkọ amara ebe anyị ntara ọgụ ịbata na duplex kwụlụ duplex akwụlụ dadị mbịa mmanya ka eji wee ịnweta mmanya eji to- eji wee nee m ọbịa ya na- mmanya a na-akpọ eh, Hennessy ma Corolla with eh, Tundra mmanya kposalụ budu mmanya bujuru m ma nne ebe niile ọkwa na emesọ ọwa ọkwa ọzọ Mpa- mpaka tara ya nke bụ eziokwu Nke ụmụ udo ụmụ udo udo ụmụ ekwesịrị ịlụ ebe a ọ bụla udo na ọ bụla ụdị na nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ị gba mbọ ọfụma ụmụ udo udo kara elu ebe ọ bụrụ ụdị nka ọ na ị dịgo weak na ị malụ ụzọ ụdị ụnaka shut up
ngwa anụ m ebe a dị nnọọ ọkụ ụlọ ọkụ Hey!
Edishon na Rudi onye? ọ na-ekwukwa ka ọ fọchara ya obere ndị chụọ na emere ọfụma ka na anyị jebe nsogbu adịrọ
ụmụ udo ụmụ udo nọ karịa ebe ọbụla ịlụla ebe a onye ebe ọ na-akwụ ile ya ugwu otoro gbagbuo nna ya a ga-eche n'ụlọ ọjị echelu m chelu m chelu m o
i were ga ije na nke mama Nkechi Mm. i gotere ya rice ị ma na nne gị anọrọ ya so ka i mee ọsọ ka ị pụta egbukwana ya oge nọ Mm. nna ka ọ bịa o E- ebe niile ọfịa ọfịa ọfịa ọfịa Shut up, you! Ọ- ọ ọ- ọ kọrọ gị anyị mbọ ya nwoke ife ọ kọrọ m ana m eche ka ị bịa ka i were ọnụ gị kọrọ m Ee, a- a- ọ- ọ- ọ gị na mmadụ nọ ebe a afọ m n'anya kwe I'm a- I'm a- I'm a personnel

ya bụ na gị na pamps a gara amazi aka apas nakwa ilu m ugwu apas nakwa ilu m ugwu ị mahọ m biko ọ Chukwu mere kịta wee bịa bịa ọ na-ebu na ị bụ elder na community a eh? ya ka mmadụ ndị na-aṅụ ebe mmadụ nwụrụ o nwee onye nwụrụ biko kpọọ m ka m bụrụ ụzọ bịa dị mgba aka ahịa ị nee anya fụ na o nwe onye na-arịa arụ na ọrịa dị too critical na ọ ma survive ihe m ka nọ- ka m nọrọ nso onye onye kubikwana ka m me- m onwe m introduce biko o ka anyị na-ekwuru Ya ihe maka ọba ka mmewere ga debat Eza- akpati ozu. exactly ka nne aka ka ka ahịa na-aga ka ndị mara ka ma na na- na-azụ ite igbe God have mercy.
Mhm. Na sị nnọọ.

ị nwekwa aka ọrụ dị nwa m aka ọrụ ede shọp ọ na-ekisi okwu m ya Daalụ.
oh
ọ dịka ọ na-ebo gị mba ọ nwanne m nwaanyị
ọ na-enwe ọ dịka di ya chụrụ ya nke a gị na-ebi na ya dị Shut up. onye dịka ochie ezi anụbedi ọ kwa grace locate unu nke nna bi ịnụ na si na nwa ana m ekwu unu favor ọ na famili na-adị otu a Look, look. na o jekwa na-eje ọ ga-akwa ibe eziokwu ọ bụ ka na ụbọchị kutekwe afọ ejuru m o ị na-esmoke igbo ị na-ebe egote nri egote nwunye m anọrọ ya o jere ọmụgwọ ị ga-ama na eji nke iri eri ọ bụrụ na e je gotekwu ebe ebe gote nke ya o je gotekwu ebe a ọ nwere nke a ga-egote kịta meanwhile anụgo m ife i kwu o nwe njọ ka anyị yọ gị biko anyị ahụ adịkwa gị ma binye m 30,000 m bịa ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ isi na m kwụkọdo gị ọnụ ebe m si bịa tere o tere nnukwu aka and eh, o ji m n'ọnụ enidi m ego dị m mkpa adị m empty
ka m binye gị ego eh, eh, m tata izizi ị bịa be m ị chọọ ka m binye gị ego biko onye bịara ịlụ nwa m nwaanyị m bịa ịkwụ ụgwọ isi m kwụkọdo gị ego nna ị ga-abịa nawa anụgo m ife i kwu Eh. emesịa ka mụ na ụmụnna gbaa m ezi gị ozi mgbe ị ga-abịa ọzọ Eh,
utu alụ mana ọ bụrụ nye m ego a kịta na obi ka-adịrị m mma onwe ga-eji ya mee abịa ka jide ka m were ka m were ị sị na onye akpọ nwa ya onye akpọ m okay o mesị na-akpọ m Is your brother?
God forbid.